My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Sonkamanga CCP, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msongamanga CCP and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Thank you. tiwerenga
mavesi awiri ku deuteronome 28 vesi ya 13 ndi 14 komanso

Ndipo Yehova adzakuyesani mutu, si mchira ayi, ndipo mudzakhala wapamwamba pokha, si wapansi ayi, ngati mudzamvera malamulo a Yehova Mulungu wanu, amene anakuuzani, ndikuuzani lero, kuwasunga ndi kuwachita. wosapatukira mawu onse aliwonse ku, ndikuuzani lero ku, ku dzanja lamanja kapena lamanzere kutsata milungu yina kuitumikira mlaliki 3 vesi ya 11 mlaliki 3 vesi ya 11 Chinthu chilichonse anachikongoletsa pa mphindi yake, ndipo waika zamuyaya mu mtima yawo, ndipo pali, pali munthu angalondoletse ntchito ya Mulungu, wa, wazipanga, chiyambire mpaka chitsiriziro? ena muli ngati ine munakula nyengo ija yomwe tsiku lina limakhala makamaka mwezi wa Septembala ndiye mmawa wa tsiku limenelo pa mbc

ntchito zako zochititsa manyazi m'bale ndiye kuti iweyo ngati unalemba nawo mayeso wakhala pa wailesi uli khuma chomwe chimandidabwitsa nthawi imeneyo makolo samamvera nawo tsiku limenelo wailesi ndiye amayamba kuulutsa mayina a anthu amene asankhidwa ndiye zimapezeka kuti iwedi masewera kuthera suli pa gulu lomwe lasankhidwa makolo akabwera programu yatha ndiye amati achimwene zayenda bwa iwe nkumadabwa kuti bwanji simunangomvera nawo kuti mudziwe nokha kuti ine sinnatani sinnasankhidwa koma ukakhala kuti wasankhidwa ukakhala kuti wasankhidwa ndiye tsiku limenelo umathamanga nkulowa mbafa mmamawa pamene masiku ena susamba mmamawa ndi kusamba ndi kuvala ndi kunyamuka pa khomo, kholala mbali imodzi lili lokweza, ukuyenda one shoulder high, kuzungulira kwa zinzako wonse. ndikukadzera kuja kumene mtsikana uja anakukana chibwenzi kuja akakuone kuti iweyo wasankhidwa azinzako amene sanasankhidwe ali ma ali khuma khuma koma iweyo amene wasankhidwa, amene wapambana, sumakhumata nawo. Umasangalala chifukwa iweyo wapambana. Mulungu pa Deuteronomy lonjezo lake kwa ana ake ngokhala kuti inuyo mukakhala womvera mawu anga ndi kuwatsata wosapambuka ndi kuyamba kupembedza milungu ina inu muzakhala wopambana ndipo inu muzakhala apamwamba wosati apansi eti muzakhala mitu wosati michira ayi kodi munthu wapambana mulungu wakukwezeka ndiwe mutu ukutsogolera Uziyenda mokhumata mowapepesa amene ali m'musi mwako. Uziyenda mokhumata mowapepesa amene ali kumbuyo kwako. Umayenda ndi mdidi. Umayenda moti ee. Kumlaliki. akuti Mulungu anakongoletsa zonse pa mphindi yake. Ndiye kuti m'moyo mwako ukakhala kuti wapambana, Mulungu wakongoletsa moyo wako pa mphindi imeneyi. Popeza Mulungu wakongoletsa moyo wako pa mphindi imeneyi, iweyo dzuka nuwale. usatenge katani ndikubisa kuwala kwakoko ndikukumbuka dzana mtsikana wina anali wa polisi ndi atangokwanitsa zaka 20 anachita retire kenaka basi anapita ku Ireland kumene anthu amapita kumakasambitsa nkhalamba ndiye dzana anazatola anazayika chithunzi pa facebook koma apapa anazabisa pambalipa chithunzicho anazabisa kusonyeza kuti kuli munthu kuseriku koma wambisa ndiye nkunena kuti a ah, ine mulungu wandiyendera Ndiye aliyense amene amachita comment amati koma ngati Mulungu wakuyenderani mwabisiranji chomwe Mulungu wakupatsani? Ndiye dzulo wazaika chithunzi chomwecho atachotsa chobisacho Ndiye pamene paja nkhope ya mzungu mnyamata ali pamenepo, ndevu zake zometera bwino, akuti ndagwira, ndagwira mzungu. Ukapambana usabise kupambana kwako. Ndanena kuti Mulungu amafuna ife ngati ana ake tikhale wopambana pa moyo wathu ndipo tizinyadira kuti ife ndife wopambana kodi ana a mulungu tikuyenda mokhumata pa dziko lapansi chifukwa cha ndiye funso lomwe munthu ukhoza tsopano kuzifunsa ndi loti ine ndimamkhulupirira mulungu ndipo ndimamtsata m'moyo mwanga kodi kuti ndikhale moyo wopambana pa dziko lapansi lino ndizitani kuti moyo wangawu tsopano ndikamaukhala tsiku ndi tsiku, ndiziona chigonjetso ndi chipambanitso. Pa kupatuka, kupatula Kuwerenga Mawu a Mulungu, kuwasunga, kuwatsata, kupemphera, kukumana ndi anzanga pamodzi ku tchalitchi, kupangira Yesu Khristu umboni, kodi zina zomwe ine ndiyenera kupanga ngati mwana wa Mulungu kuti ndizipambana m'moyo mwanga ndi chiyani? mneneri habakuku pa Hab- habakuku 2 ndi 3 akuti lemba ulembe pansi masomphenya ako uwalembe pansi kunena kuti wowawerenga awagwire masomphenyawo ayambe kuthamanga nawo. Kodi inu ngati mwana wa Mulungu muli ndi masomphenya a moyo wanu? Kodi inu ngati mwana wa Mulungu muli ndi maloto otani a moyo wanu? kuti Mulungu, ine aufuna ndidzakwaniritse izi m'moyo mwanga. Kodi cholinga chanu cha moyo wanu ndi chani? Mukamadzuka m'mawa uliwonse, mumanena kuti kodi lero ndichitanji, ndikwaniritsanji? Kodi sabata ino ndichitanji, ndikwaniritsanji? Kodi mwezi uno ndichitanji, ndikwaniritsanji? Kodi chaka chino ndichitanji, ndikwaniritsanji? Tsiku lina munthu wina akuyenda pa galimoto yake, akufika pa roundabout. Akupeza pa roundabout pali munthu akukonza maluwa. Akuima, akuti, Abambo, ndimati mundithandize, mundisonyeze njira. Gardener uja kuti, Ndikusonyezeni njira? Mukupita kuti? Akuti, Aa, ndupita kulikonse. Akuti, Ngati mupita kulikonse, ndiye tengani njira ina iliyonse ikakufikitsani kulikonse musandivutitse ine ndisamalire maluwa anthu ambiri tikuyenda moyo wathu koma sitikudziwa kumene tikupita sitikudziwa kumene tikulinga mukawawona amalawi akuyenda pa msewu, umachita kudziwa kuti awawa angonyamuka pakhomo, akuyenda alibe cholinga, kumene akupitako sakudziwako, akafika kumene angathe kufika, akakhota pamene angakhotere, akabwerera pamene angabwerere, akungoyenda. kuti dzuwa lilowe. Kukakhala kumudzi amanyamuka pakhomo nkuti, Ha, ndimati ndipi, ndupita patsidya mawa nkaona Phiri. Kwabwera alendo amayi kuti thamanga apita patsidya ukaona Phiri. Akakafika kuja, anafika pano ndiye atengana ndi anzawo akuti apita ukaona Chisale. Mwana kuwoloka mtsinje kukafika kuja anafikadi atengana akuti apita ku trading centre ndoda kundondozana kupita kumene sakudziwa chifukwa alibe cholinga cha tsiku limenelo mmoyo mwawo ndi chifukwa chake ife kawirikawiri sitiuza anzathu kuti ah koma Muli kunyumba ee muli ndi mpata ndingabwere ndzakuoneni. Timangonyamuka kupita kunyumba kwa kukampeza mzathu akulima koma takhala pansi tufuna uyamba ucheza. Mmalo moti timfunse mzathuyo ndipatse langa khasu tizicheza ndizikuthandiza chifukwa ife tilibe cholinga mmoyo mwathu. Moyo wa mtundu umenewu si moyo umene munthu ungapambane nawo ayi. Sungakhale moyo wopambana ungakhale utakhala mkhristu wozipereka ku zonse za moyo wako wa uzimu koma iweyo nkukhala wopanda ma plan, wopanda masomphenya a icho chomwe iwe ufuna kukwaniritsa pa moyo wako. Sizingatheke. Pali video clip ina yake inandiseketsa ya ku Lesotho. Munthu waima pambali pa msewu ndiye akubwera mzungu wina wake ndiye akumfunsa funso munthu uja, kodi msewuwu umapita kuti? Ndiye munthu uja poya, poyamba ine ndinayesa kuti munthu uyu ndi wachipongwe kwambiri. Mzungu akufunsa, Kodi msewuwu upita kuti? Ndiye munthu uja ananena kuti, Ukupita uku, ukupitanso uku. Wakhala chete. Funso sanafunse bwino. Amayenera kuti, Ine ndupita ku Blantyre. kodi msewuwu ndi wa ku Blantyre? Munthu uja akanati, Eya. Kati mupita ku Blantyre mulowere uku. Mukalowera uku muzipita ku Lilongwe. Munthu uzikhala wodziwa kumene ukupita chifukwa ukadziwa kumene ukupita zikuthandiza kukana zinthu zina zomwe zikusokoneze pa ulendo. Akuluakulu ukamapita ku Blantyre ine ndimadziwa malo awiri amene ukhoza kusangalalapo. Pa Dedza kuli Dedza Pottery. Ku Dedza Pottery amaphika ma keke abwino komanso khofi wawo umachita kulimva fungo la khofi kununkhira. Ndiye pali malonso ena cha pa Balaka market paja, Chikondi Stopover. Kale ine mmadutsapo mmati Chikondi Stopover malo a mowa koma tsiku lina ndimapita ku Zomba ndi mwana wanga ndiye anati dadi tiyime apa tigule nyama, amaotcha nyama pamenepa ya nkhuku. Amwene. Nthawi zonse n'kamapita ku Zomba kapena ku Blantyre, ndinaleka kuima pa filling station pa Ntcheu, ndimakaima pa Chikondi Stopover. Amaotcha nyama ya nkhuku yabwino. Tsopano ukafuna kuti upita ku Blantyre sufuna uchedwa. Pa Dedza Pottery suima, pa Chikondi suima. chifukwa uli ncholinga kuti ukafike ku Blantyre mu moyo muno muli zinthu zambiri zomwe zimaoneka za nyezinyezi zoti ukhoza kuyamba kumapatuka ndi kukhazikika pa zinthu zosathandiza moyo wako chifukwa ulibe cholinga china chilichonse pa moyo wako Ukafuna upambana m'moyo mwako ngati mwana wa Mulungu, khala ndi masomphenya, khala ndi maplani a long term, medium term, short term. Number two, tanena kuti munthu tsopano ukudziwa kumene ukupita, uzikhala ndi mtima uja umene umafuna nthawi zonse uzitsata cholinga chakocho mu chizungu amati passion passion ndapereka kumbuyoku chitsanzo cha ulendo wa Kinnah Phiri cha ulendo wa Dunduzu Chisiza anali ndi passion mtima woti ine ndikwaniritse ichi chinthu chimenecho ndikumakhala mu maloto ako kwambiri nthawi ina ndikuphunzitsa ku youth ndiye mnyamata wina nati abambo ine ndimakhumbira kwabasi ndimakukhumbirani kwabasi kuti mumaphunzitsa ndiye namuuza kuti vuto la a youth mumafuna gome ilo ndiye iweyo umakhumbira kuti ulalikire pa gomepo ndikuuze momwe ndinayambira ine akuti tandiuzani nkuti udziwa kuti ine ndimalalikira mu stadium hey, mu stadium kuti nkuti mmutu mwanga uku kumene ndinakulira ku NRC kunali kunali nkhalango ya malayina ndimapita kumeneko ka Bible kanga ka Gideon kaja kamthumba ndikufika pa pa- pa malayina paja kutsekula Baibulo n'kuwerenga ndi kuuyamba ulaliki, ndi kulalika, n'kulalika. Tsopano, pa mapeto, ndikufuna kuti amene mufuna ulandira Yesu, mukweze manja. Ndiye ndimailoza mitengo. Zikomo, achemwali, chifukwa cha dzanja lanu. Zikomo inu chifukwa cha dzanja lanu. Zikomo, amene mwakweza manja, bwerani kutsogolo kuno, tipemphere, mulandire Yesu. ndikuilandiritsa Yesu mitengo. Nthawi ina ndimachoka ku NRC kuja kuyenda msewu wobwera ku Likuni ku chipatala ndiye nthawi imeneyo kunalibe nyumba zomwe zilipo lero. tikangochoka pa NRC timafika pa pa grocery ya Madude tikatero tidutse mudzi wa Maziro kuchoka pa Maziro panalibenso nyumba zina ndiye umati ukamayenda masana aja uli wekhawekha ndiye ndimangouona msewu uja ngati stadium. ndiye ine ndimadziona ngati ndine billy graham ndiye ndimawerenga mawu a mulungu ndikuyamba kuulalikira msewu uja kuti stadium yadzala ndi anthu tsiku lina ndinayamba kudutsana ndi abambo ena anandiyang'ana kenaka anatembenuka ziti kodi achimwene muli bwinobwino ndinawauza ndili bwinobwino ndiulalikira passion yolalikirayo inayamba ndili mnyamata maulaliki anga woyamba sanali mtchalichi sanali pagome anali kulalikira mitengo kulalikira misewu koma ndimayigwiritsa ntchito passion iyo ndimawira mkati mwanga ndimawira mkati mwanga Akazi anga titangokwatirana kumene anali pantchito yomandigwedeza kundidzutsa. Ha! Bwanji? Mulalikira? Ha, ndiye undidzutsira? Osamangomvera ulaliki. Ah, pano pano amagona samvanso kuti ndimalalikira. Mpaka na lero ndimalalikira kutulo. nthawi zina ndimangodzidzimukanso kuti jesus dzidzidzi ah kuti ndimalalikira eti ndiye njira yopita kupambana mmoyo mwako tinakamba kumbuyoko tikukamba za ntchito munthu umapambana ngati ndiwe wogwira ntchito molimbika. Ndinafunsa kuti, Kodi a ku Ntcheu mulipo muno. Ine dzina langa ndine Zingalume. Zingalume, njuchi, phula mtenga. Kodi ndinakuuzani za mnyamata tinali naye ku sekondale, Sunga Unyolo? Sunga Unyolo ndinampeza ali fomu folo, ife tili fomu wane. kwawo kunali ku madisi ku ujeni ku Nambuma sunga unyolo atabwereza 8 kawiri anaganiza zokwatira wakwatira kubereka mwana aa pakhomo pakuvuta anapita ku theba zaka ziwiri koma kulowa mu mgodi kunamuwawa sunga unyolo akugwira ntchito akuti ine sinzabwereranso kuno nkubwera kumudzi achokera ku Theba ndikupita kwa headmaster wa primary ya, ya pamudzi pawo ndufuna uzayambanso 8 head ameneyo masiku ameneyo anali munthu wozindikira anamulola munthu wapabanja kuzayambanso 8 analowa mclass anakhoza mayeso nkupita ku Robert Blake pa holiday ya august september amawonetsetsa kuti agalauziretu akamanyamuka atamaliza galauza kuti mvula kale lija mvula imati November yayamba kale kuti mvula ikamayamba November akazi ake adzale tikatsekera December iyeyo akangofikila upalira ndi kuthira fetereza amakhala choncho mpaka form 4 yafika nthawi ya mayeso holo ili kumtunda ife maklasi athu ali ku afomu 1 ali kumusi ndiye amati akamachoka ku mayeso akudutsa atuluka mmayeso iyeyo amakhala akuyimba zivute zitani sunga sazagwa zivute zitani sunga sazagwa atatuluka mayeso a form 4 ine ungakhale ndinali wa form 1 woti ndiupita ku fo, form 2 ndinanyamuka ku nrc kuja kubwera pa likuni boys kuzaona mayeso chomwe ndimazaona mayeso ndione kodi sunga wakhoza koma sunga unyolo anakhoza Sungaunyolo anasankhidwa kupita ku polytechnic ndikuchita graduate ndi bachelor of science in engineering zivute zitani ine ndine mwana wa mulungu sinzagwa ndiye mtima umene mwana mulungu ayenera kukhala nawo mtima wosachita give up easily wosati chifukwa chinthu chavuta ndiye iwe uchileke maujeni mababu awa mumadziwa mababu osati izizi koma mababu aja tima timayika mnyumba munthu amene analenga babu ija thomas edison anayesera kupanga babu 9,999 times ka 10,000 ndi pamene anakwanitsa kupanga babu kodi inu mwayesera zinthu zotani m'moyo mwanu ndi kuzisiya munayesera kangati panali anthu ena anapita kumalo kumene anthu amakumbako golide. Golide akayala, mwala wa golideyo umayala mtunda, uma, umapanga ngati kamtsinje chonchi kuyala. Ndiye anthu amene amadziwa kuti dera ili li golide amakumba ngumayesera malo osiyanasiyana. Ndiye anyamata amenewa analipo awiri, wina akukumba akukumba, wayenda mtunda golide osampeza. Basi anatuluka kumuuza mnzakeyo, aise, basi ine ndaleka, ndakumba chimtunda chomwechi, palibe golide pano, ndaleka. Mzake uja ali ah, chabwino ine ndi ndipitirizabe ukumba. Iye uja kumapita. Mzake uja aziti ah, uja kuti wakumba mtunda wotali kwambiri. Bwanji ndikaone mtundawo. Anakalowa dzenje lomwe amakumba mzake. Eh, kuyenda munthu uja anaku, anayenda anakumba mtunda wotali eti. Ah, nditayesera ndione apa. mwina dothi ili n'lofewa kuposa kuja akukumba iye. Mnzake uja anangoti piki imodzi tha! tha! yachitatu wrrr! kuchita kuchiona chimwala chagolide chili pamenepa. Anayamba kukumba golide. Munthu anakhala wolemera zedi. Mnzakeyo anafa ali mmphawi chifukwa. he gave up mapiki atatu okha golide anapezeka kodi inu muna- munasiya kupanga chiyani pa moyo wanu chifukwa choti zavuta pang'ono osamasiya kukwaniritsa maloto anu chifukwa choti zinthu zikulimba pang'ono zinthu za moyo uno zimalimba kumene ngati ufuna kuona kusintha mmoyo mwako khala wokonzeka kulimbana nazo zolimbana nazo osachita nazo mantha ayi ndikukumbuka ine mlamu wanga atabwera kuchoka ku Ntchisi kudzandiona ndatuluka m'chipatala. Wabwera ndi azichemwali anga, ndiye kuti koyambirirako amene amayankhula kwambiri, akhumatakhumata ndi azichemwali anga. Iyeyo anangokhala nanga ii si mlamu wanga eh, aziyankhula ndi achimwene awo. Kenaka akazi anga anabwera kuwayitana alamu awo kuti apite ku khitchini. ukakhala mlamu wa akazanga sindiwe mlendo ukangofika amangokupatsa mpata wopuma pang'ono kenaka chakudya ukaphika nawo ah, ndiwe munthu wamkazi au- akuphikire mkazi mzako ndiye tatsala awiri ndiye mlamu wanga anati alamu ineyo ndimati nkufunseni funso ndikuti ee funsani kodi pa gra- kodi mu ground ya mpira player wopanda mpira maplayer anzake amamthamangira ndikuti ayi akuti player wopanda mpira palibe amene amamthamangira koma player amene ali ndi mpira a timu inayo amamthamangira kuti amlande mpirawo ndiye nthawi zina zikavuta kumlanda mpirawo amamponda ine akuti alamu musadandaule satana wakupondani mwendo mwathyoka mwendo mwaduka mwendo koma ubwino sanakupondeni pakamwa mupitiriza kulalikira uthenga wabwino wosaleka kuchita zomwe mulungu anayikiza m'moyo mwako chifukwa choti unakhumudwa Munthu amene amakhumudwa ndi kugwa pansi koma ndi kudzuka ndi kusasa fumbilo ndi kuyamba kuyendanso amamaliza mtunda. Ana a Mulungu. ndikakuuzani kuti chifukwa choti inuyo ndinu akhristu moyo wanu uziyenda mwa see popanda vuto ndikukunamizani ndiye kuti satana anafa koma ngati satana ali moyo ndipo akudziwa kuti inuyo chomwe mukutsata mmoyo mwanu ndi chinthu chomwe chizapindulitse moyo wanu, muzakumana ndi mayesero osiyana siyana, muzakumana ndi zinthu zosiyana siyana zokukankhirani mmbuyo koma inuyo pitani mtsogolo. Mukumbuka ndimakuuzani sabata iyo za nyimbo anayimba anyamata aku Chancellor College? Akulem, akuyimba foni kumudzi, Makolo, chakudya, sopo, zandithera. Tanditumizirani pang'ono. Akuti, Mwanawe, nafenso patakali pano kumudzi kuno zativuta. Ndi ndalama yogulira ndi gaga amene tilibe. Koma mwanawe, kumbukira Wam'mwambamwamba, chifukwa Mulungu Wam'mwambamwamba amasamalira ndi mbalame zomwe. Mwana wanga, pemphera, koma usayime, uziyenda. Pemphera koma usayime uziyenda. Inde patsogolo pako pali chitunda koma usayime uziyenda chifukwa pamapeto pa chitundapo kuli mtsetse. Kugwa pansi sikulephera Kulephera ndi kugwa pansi ndi kukhala pomwepo wosadzuka. Amene amagwa pansi ndi kudzuka n'kuyendanso amapambana m'moyo mwawo. Naponso kulephera si vuto. vuto limakhalapo kuti ukalephera iweyo wosatengapo phunziro kuti walephera bwanji dzulo unagwa apa kumene kuja sivuto ayi ndi ngozi koma mawa ukazagwa malo omwewo mwala wake womwewo iweyo ndiwe mbuzi suphunzira chifukwa dzulo utagwa umayenera kuyang'ana kuti oo ndinagunda mwalawo kuyambira lero ndizisamala podutsa koma kuti uzagwenso kachiwiri aa ndiwe mbuzi wogona Tisalephere kupita chitsogolo chifukwa tikuchita mantha kuti tilephera. Tisalephere kupita kutsogolo chifukwa tikuchita mantha kuti zinthu mwina siziyenda ayi. Inu makolo ananena kale zinazi, makolo ananena kale atawona. Kali kokha nkanyama, tili tiwiri ndi anthu. Masiku ano timakamba za ma partnerships ndi ma network. Zinthu zomwe ufuna kukwaniritsa mmoyo mwako uzapeza kuti pawekha sungachite zonsezo ndakhala ndikuwuzani ine e, timalima timalima eti sindakhala ndikunena choncho inu muganiza kuti mukabwera ndikakutengerani kwa Namalango kwa Mpingu uku ineyo mukaniona nditagwira khasu m'manja muganiza choncho singaligwira ndinetu khasu kuli anyamata kumeneko kuli azimayi azibambo ndamene amagwira khasulo ine ndimawuza apa pangani choncho kodi apa mwapanga bwanji kodi apo mwatani akulima ndiwowo iwo angamachoke mmunda mwanga mumakauza anthu kuti ndimalima ine akunena munda wanga akulima ndiwo ndulima ndine koma khasu akugwira ndiwo kukapanda ine khasulo sanakaligwira ndulima ndine sangamapite kumanyada kumidzi kuti uh, amalima kunena kuti munda wangawo ndulima ndine so masomphenya ako umawakwaniritsa kugwiritsa ntchito anthu ena awa Ama- ndimalima nthochi kusalima ee ndili chimunda cha ah. Ama, amakalima nthanji kusalima koma amalima chifukwa anthu amene ali kusalimako samadziwa kalimidwe ka nthochi ena anayamba kugwira ntchito m'mundamo kalekale nthochizo amazisamalira koma kuti nzeru ifike yoti nawonso aka- akayambe kulima zawo ayi ng'o mpaka na lero kumangonena aya nthochi timalima ndife izi ayi simulima inu simulima inu ndiye ukafuna upambana mmoyo mwako uzifuna ma partners ndi ma network? Kodi anzanga amene ndikhoza kumagwira nawo ntchito ndani? Nnakuuzani kuti ine mwana wanga ntchito yake yomwe amagwira amagwiritsa ntchito camera, kom, ujeni, laptop ndi drone. Koma nthawi zina amafuna chithandizo cha mnzake. Iyeyo ali ndi kampani yake amati Ntang'a Mbewu, mnzakenso ali ndi kampani yake, ali ndi mnzakenso wina. Nthawi zina amapeza ntchito yoti ikufuna anthu awiri, amauza mmodzi, aisey, tsiku lakuti ungakwanitse kukandithandiza ntchito? Ee. amathandizana. Tsiku lina nthawi yomwe ndimapita ku chipatala ku South Africa, timanyamuka kunena kuti sitiudziwa kuti tikakhala nthawi yotani. Iyeyo anali ndi ntchito zina zomwe ma customer ake anali atampatsa kale. Sanavutike ayi, anangowauza ma customer aja, ndikupita ku South Africa kuchipatala ndi abambo anga, uje. abwera azagwira ntchito imeneyo ndipo ndikutsimikizirani ntchitoyo sizasiyana ndi yanga. Azinzake aja anamgwirira ntchito ija anachita maintain ma customers ake. Analipiridwa azinzake aja ndikumgawirako iyeyo 20%. The important thing inali yonena kuti ma partners ake aja. Satna anamthandiza kuti ma customer ake asatayike. Wekha sungapange zinthu nkupambana. Create networks and partnerships. Dzulo tinanena kunena kuti Mulungu akayamba kukupambanitsa mmoyo mwako, ukayamba kuchita bwino mmoyo mwako, kupambana kwako kuja kusamathere pa iwe. Vuto lalikulu la mtundu wanga ku Malawi kuno ndi lonena kuti timafuna kuti ife tokha tikhale wopambana. Koma ukapambana yamba kuyang'ana kuti kodi amene ndingawathandize kuti apindule pa kupambana kwanga ndani. Bill Gates, mwini wake wa kampani yotchedwa Meta, yomwe imayang'anira Facebook, WhatsApp, I think kodi ndi Instagram yomwe, ndi billionaire. koma kampani yake ya meta antchito amene bill gates anawalemba muli mabilioneya momwemo mamilioneya iyeyo bilioneya walenga mabilioneya ndi mamilioneya ena Khalidwe limeneli n'lomwe ife Amalawi tiyenera kuphunzira. Wosatsogola wekha ndi kusiya ena m'mbuyo. Nthawi zina akazi anga amanena kuti, Iii koma inu, ifetu tinakakhala pabwino kwabasi kuposa pamene tilili. Ana. ana amene adutsa pakhomo pano ukamawawerenga achulukire bwanji tinakakhala kuti basi timangokhala tokha ndiye kuti tinakakhala pabwino munditsata ine ng'ono wanga panopa wina ndi assistant commissioner of police ndi officer in charge ku ujeni ku mangochi uku two weeks ago anayendetsa galimoto kuchoka ku mangochi kubwera kuzandisiyira nsomba mbatatesi ndi tomato achimwene ndinabwera kudzakuonani basi ndinabweretsa izi ndinakadya nsomba ine ndinakapanda kumsapota kuthandiza anthu ena kutukula miyoyo yawo ndi banki bankiyo imadzafunika pamene ikufunikadi sifunika tsiku lililonse sifunika tsiku lililonse ine nthawi zina ana a sukulu amene ndinaphunzitsa ndimaphunzitsa ngati ntchito koma ndimapitiriza pa uphunzitsipo nkumawapatsa chisamaliro ngati munthu ana a sukulu ukapeza wachoka ku blantyre akubwera kuzandiona wina chaka chatha amakhala ku england kubwera kuti ndatsika ndege pa kia madzulo ano ndikukakwera yopita ku blantyre chomwecho ndinayamba ndadukiza nanena kuti poti ndikukatsikira ndege ku lilongwe ndikaawone aphunzitsi anga tinachezacheza anandisiyira perfume wa ku england Ukapambana m'moyo wako, funafuna anthu ena amene uwapatse chithandizo nawonso atukuke. Nthawi ina yake tinali pa maphunziro, amene amatiphunzitsa anali mlaliki wina anachokera ku, ku Ghana eh? Ndiye amanena kuti agogo anga amadziwa mankhwala a TB. Tili ang'onoang'ono kumabwera anthu kwathu wodwala TB. Agogo amangolowa m'thengo, alowera apa, pobwera akutulukira apa. Amabwera atadula timitengo tiwiri totere. Amamupatsa munthu uja n'kumuuza kuti, Tafuna. Munthu uja atafuna ali uzimeza malovu, uzitafuna mpakana ku, ku, kuwawa kuthe. Munthu uja atafuna amaliza. Kenaka aka ukatafune mawa. Akatero munthu wachira TB. Ali lero ine ndinakakhala wolemera lero. koma vuto agogo amalowa okha mthengo samafuna wina aliyense awalondole ndichifukwa chake lero alowera apa atulukira apa mawa azalowera apa azatulukira apa samafuna kuti wina aliyense adziwe kuti agogo akapita amakadula mtengo wanji. anapita ndi nzeru yawo lero ife zidzukulu zawo ndife amphawi TB ikuvuta anthu mu Africa. Ukabisa nzeru zako kubisira ana ako kubisira zidzukulu zako watayika. Mumadziwa kuti ine nkangochoka pano Chinthu choyamba chomwe ndimapanga ndikafika kunyumba, mauthenga angawo ndimawatumizira ana anga, ndimawatumizira azibale anga. Kaya samvera ndi zawo koma ine ndiwatumizira. Kaya azinena kuti aah zitinso izi uyu, uyuyu suja aah chani, msuweni wanga uyu akandiuze chani. makamaka ukakhala mchewa ndiye umaganiza mopotoka kwabasi aa ana oberekedwa inu angandiuze chani mwana oberekedwa pamudzi pano ah, ndiye ine zinandipsetsa mtima ndinapita kumudzi ndikukamangira nyumba azichemwali abambo anga nkuti mumuone mwana woberekedwa Ndikapita ndimatenga zinthu kufika pamudzi kungogawira azichemwali abambo anga. Ah koma ma cousin enafe simutiganizira. Ndiye ndinawauza kuti mzimu wa bambo anga sungadzuke kumanda chifukwa choti sindinakuthandize iweyo. Koma awawa awa nkapanda kuwathandiza abambo anga akhoza kudzuka kumanda kuzandivutitsa. thandiza anthu ena chifukwa choti iwe wapita kutsogolo ndimalize timapambananso mu dera lomwe ukupanga chifukwa choti umafunsira nzeru tsiku lina tinatuluka muno kutuluka kufika mu ujeni umu mu, mu vestry mu msangamsanga kupemphera nkutuluka kupita panjapo atsogoleri awa ananyamuka kumapita tinatha 15 minutes ndi abusa panjapo kuyamba kukamba kukhazikika kugawana nzeru koma tonse timalima nthochi nkuyamba ndiye mukamacheza choncho umazazindikira kuti aa ine apa sindikukhoza kwenikweni apa dera lomwe ukuchita zinthu uzifuna nzeru zina zowonjezera pamenepopo. Ine anthu amandifunsa, kodi iwe unapita ku sukulu ya ubusa? Ndimawauza kuti sindinapite. koma ineyo ndili ndi mabuku amene amagwiritsa ntchito ku sukulu ya ubusa omwe azibusa anu ena alibe nanga sindimadziwa kuti ine ku sukulu ya ubusawo sindinapiteko koma mulungu ananipatsa mwayi wodziwa ku- ku- kuwerenga ndiye ndimawerenga ma dictionary anga pamenepo mbwembwembwe kuwerenga tsiku lomwe anandiimbira foni awo mubwere muzaphunzitse 21 days transformation ine uh, si misala imeneyo transformation iyo ndi 21 days ndikawauza chani anthu ah koma mwana wa dzonzi nalowa mu library yanga panopa Panopa dandaulo langa ndi loti 21 days yachepa sinakuphunzitseni zonse. Uzifunafuna nzeru kuti uchite improve pa area yomwe ukuchita perform.